e nwere ndị bịara ụwa ụwa ha bịara bụ ụwa awele ya awele a ọtụtụ ndị mmadụ na-akwụgharị ebe dị iche iche na-achọ ebe a ga-arụrụ ha ọrụ awele e nwere ndị bụ na ụwa ha bịara n'ụwa bụ ụwa awele ha bu ya wee bịa ụwa ọ dị ha n'ọbara ọ dị ha n'ime ahụ ife ọbụla ha tinyere aka na-aga aga na ụzọ agaghị ebe a ha tinyehakwa ụkwụ maọbụ tinye isi ebe ahụ ụzọ agaba na ife a kpọchiri akpọchi fa tinyehakwa aka ebe ahụ ebe ahụ akpọghie na ife a na o nweghị onye mere ife a na-aga n'ihu ha tinyehakwa aka ebe ahụ nya bụ ife azụba ka afịa nke bụ na onye ọbụla ga-ebidozi ịmanye isi ebe ahụ kedu ife onye a ji o nwere ndị ụwa ha dị etu a ụdị ndị a ọ bụrụ na ị nweta ha dịka di ma ọ bụ nwunye ndị nwetara ụdị ndị a dịka di ma ọ bụ nwunye anaghị achọ ịhapụ ha aka mana e nwezi ife dị n'ime ya ọtụtụ ndị na-enweta ụdị ndị a dịka di ma ọ bụ nwunye na-abụzie ha nweta ha ha achọghị ịhapụ ndị a aka kama ha ga-akwụba ụzọ ha ọtọ dozie onwe ha ka onye ahụ ama nwenwuzi ike wee hapụ ha ka ọ ga-abụgodo onye ahụ nee anya n'ime ndụ onye a ọ sị ihe na onye a bụ onye eziokwu na onye a bụ onye na-akwụba aka ya ọtọ na onye a na obi ya dị ọcha ụfọdụ ndị ahụ ebidozie mebe magomago iji wee kpuchisi ụdị ndụ ọjọọ ha na-ebi ka onye ahụ wee fụ ha n'anya mana kedu ife ọzọ m na-akọwa gee ntị ọ bụrụ na ị bụ ụdị mmadụ dị etu a kaba ahụ mara ụdị mmụọ gị na ya naabọ so bịa ụwa maka na ọ sọ gịwa nwere ike imeta ife nya bụ awele ahụ i ji bịa ụwa ga-eji wee kpọchi ma ọ bụ hapụ gị maka na ị nwere ike debe ahụ na i buru ya wee bịa ụwa maka ifie na ị ga na-eme ife ọbụla sọ gị ee e nwekwara ndị bu ya wee bịa ụwa na-emekwa ife ọbụla sọrọ ha mana o nwezi ebe ọ ga-abụ i merụọ nya bụ ife mmụọ gị na ya so na-asọ maka nyawa awele ahụ i ji wee bịa ụwa ọ ghalụ gị jewalụ nya bụ na i bido bewe akwa sị na mgbe ị pe mpe na ọ na-abụkwa na ife i tinyere aka na ọ na-aga aga mana a nọkatazieri ife ahụ na ihe afụzie ọkwa ị na-achọpụta na ụdị ife a na-eme n'ime ndụ gị ị na-ajụ kedu ụdị ndị a ọ bụrụ na ha bata n'ihu ebe ị na-azụ afịa maọbụ na-alụ ọrụ o nwere ike ọ bụrụ na kemgbe ụtụtụ ịgbabeghị aka afịa ịlụbeghị ọrụ o nwebere onye jụrụ gị ma ị kpọsara akpọsa ma ilele ele mana ụdị ndị a kwụrụ ha kwa gị n'ihu ndị afịa ebido bịaba ihu na azụ aka nri aka ekpe ebido bịaba ndị ọrụ ebido bịaba ebe ahụ ị na-azụ afịa ebido kwobe ekwobe mana ịmazi ife ga-emebiri gị ife ma ọ bụrụ na ụdị onye a bata n'ebe ị na-azụ afịa ma ọ bụ na-alụ ọrụ ụlọ afịa gị kwobe ekwobe i wee nwaa anwa kpasuo onye ahụ iwe onye ahụ wee were iwe wee pụọ ma ọ bụ ịghọ onye aghụghọ n'ife ilesiri ya ma ọ bụ n'ọrụ ịlụrụ ya ka afịa gị ga-esi kpọchi ịma nghọta ife na-eme gị ụdị ndị a ụdị ndị dị etu a ekwesịghị ịgagharị ije chọba ebe ha ga-alụ ọrụ awele ịlụ ọrụ awele enwere ike were ife mmụọ gị na-asọ nsọ wee lụọ ọrụ gị nya bụ ọrụ awele ọ nya bụ na igbuchie ụzọ gị enwezi ike tupu ị bịa gagharịbazie wee gbughekwazie nya bụ ụzọ gị ọtụtụ ife emebigo ịzọnye gị ụkwụ na ọtụtụ ebe dị iche iche na ịnweghị ike ịzọnye ụkwụ ka ife a bụrụ okwu mmụta wụrụ ife mmụta nyere ọtụtụ ụmụnne anyị dị iche iche jụọ ajụjụ ese ndụ gị ese onwe gị ka ị mara ụdị onye ị bụ na mmụọ so gị wee bịa ụwa ada ndị gboo bụ afa m nyere m aka tụsa ozi a pịnye aka na akara ịfụnanya zonye okwu na ngalaba okwu nke kacha nke zonye okwu na ngalaba okwu maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ ikwuru ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru echefukwana ịtụsalụ m ozi a ma tinye okwu na igbe eji ezisa ozi ka emesịanụ